Kwanunkha linyatu tsopano akuluakulu kuja ku Nsanje komanso ku Chikwawa apolisi ndizoona kuti akuipatsa moto kumeneko ndetu kulitu kutapatu anthu osati masewera. Amwazikana pena paliponse ndipo kwapita apolisi ochuluka kwambiri ndi zimagalimoto zija zomwe zimaseza anthu ochuluka zedi zija mpakananso wachiwiri kwa apolisi mdziko muno wachita kupitasotu komweko Noel Kayira ati kuno tino Eee kokagwirako nafeso tikasake nawo hunting and hunting ma guy nkhani zake eya aja amafalitsa nkhani zabodza aa maliseche a inetu ndizoti asowa ee shododo waineyi ndizoti sakuoneka kuti wayenda motani ndikukaikira kuti awo ndi amene amuba shododo ee kwachema osati masewera. komano choti tipange tifotokoze bwinobwino kuti no status zikuyenda motani pakanali pano kumenekoko. kutsatiratu zomwe zakhala zikuchitika masiku apitawa. kunena zonena kuti amuna ena akhala akudandaula ku nsanje ku chikwawa kunena kuti no akuti akadutsana ndi anthu ena kaya anthu ena akawakhudza basitu shododo amapezeka zoona kuti mtrouser mu wasowa. Ayi anthu vundukula m'boxer kaya sakumamuonamo kumakayikira kuti aja agundana nawo aja ndi amene atenga shododoyo kaya afuna akampangire ma rituals kaya zomakhala motani. Ndeno uthenga utapezeka zonoti wafika ku mtundu wa Malawi wonena kuti no taluza anthu 7 amene aphedwa chifukwa cha nkhani zimenezi. Anthu anakwiya kwambiri nde ena kunalibe kutukwana apolisi kunotino kodi inuyo ntchito yanu ndi chani? Chifukwa chani mukulolera zonoti munthu woyamba aphedwe? Hey ku Chikuja ku Chikwawa ku Nsanje apha munthu, zii, kenakono wachiwiriso aphedwa komweko, zii, wachitatunso inu osapita kukhazikitsa chitetezo vuto lanu ndichani? Nde ntchito yanu ndichani? Fanzi nde kuti kunalitu kuthira fire tu Malawi Police kuti aa mukulephera kugwira ntchito lerolitu angodzuka mokwiya kwambiri apolisi motsogozedwatu ndi Wachiwiri kwa mkulu oyang'anira a polisi kunoko ku Malawi yemwe dzina lake ndi Noel Kayira makamaka iyeyotu amakhala akuyang'ana nkhani zokhudzana ndi nde kuti I think operation zugwira motani kodi a uku titumizeko apolisi angati kuti akathane nazo kwa kuti zukhala motani kuli zipolowe tatumizankoni awa ndipo tizatumizako timu iyi iyi idzabwera pa chi amene amayang'anira zimenezozo ndithudi wapita nawoso pa ground kumeneko kuti ayi ife tisamakhale mu ofesi basi ndikumangoyang'anira kuti ayi Anyamatatu athamanga agwira ntchito uko. Iyayi, ifenso tikuyenera tikakhale nawo pa ground nde ndi amene akutsogolera hunting. Mungathe kuona mu zithunzimo kunena kuti ndi mmene kuonekera ndi kwa serious kwambiri ndipo chigalimoto ichi makamaka chithunzi chimenechi mwachiona eti? Chatutatu fanzitu chimenechi. Eeh, kututa ndithu basi kuseza anthu onse kumangidwa. Anthu angati? Panopatu pakanali pano, sizoti anakamangabetu apolisiwa, koma pakanali panopa amanga anthu okwana 43. pokhudzidwa ndi nkhani zimenezi ndekuti palino anthu okwana 16 ameneno akukayankhano mulandu onena kuti iwowo anafalitsano nkhani zabodza kunama kunena kutino maliseche yawo chododo wawo wasowa anthu okwana ndekuti angati anthu okwana 16 amenewowo mulandu umene akayankha ndi umenewo nde timu inayo yomwe ino ndi anthu okwana 27 akuyankhano mulandu onena kuti iwo anapha osati kunena kuti no iyayi aganizidwa kuti kapena anangotenga adangomenya koma anapha murder mhm committed murder amenewo anapha ndithudi ndipo akuyenera nde kutino akayankhe mulandu umenewo pomakalandira zigamulo zawo akazir akalazilandira zigamulozo based on that Zikuoneka kuti apolisi anakathamangathamangabe kumeneko kuti atute fanzi yochuluka ndi chifukwa choti chani ma guy anthu amene anapanga chipongwe chimenechija ndi anthu ambiri sizoti ndi okhawa ayi we cannot say 43 ndi anthu okhawa amene apanga izi panali tiazimayi ndinakuonetsaninso video mmamawawa amene mmatsatira bwinobwino pano tiazimayi timachita kumenya amwene kumenya kummenya munthu uja eti amene ayayayaya zosakhala bwino kummenya tinatu tangomangira nsalu mujeni momo basi mkhwapamo hmm? ayi ndithu kumenya onse aja akuyenera atoledwe amene aja ndipo enawo nkhope zawo zimachita kuonetsa ena mpaka anafika polowa live eti kumgwira munthu uja auyu wabamaliseche chanchani auyu ndedikirani kaye tikufuna tikuoneseni mmene titamuphere kujambula live basi live itu ndikumaonera anthu e eti akumupha eti kumeneko kufuna kuoneka kuno kuti iwo amazitsata onse aja akuyenera atutidwe nde i think anthu omakwana 27 akuphawo achepa akuyenerabe akhale anthu ochuluka kuposera pamenepo tikukambatu za chikwawa nsanje ndi mwakhala mukuona mene zikuendera kuzunguli- kuzungulira kwake anali pa stadium ki- pa ground dzulo anali pa ground dzulo anthu awiri aphedwa pa ground dzulo kodi no anthu amene amapha amene ali pa ground amene amaonera mpira mukuonera kuti ndi anthu okwana basi 40 tani 40 anthu okwana 27 okha sangakhale 27 achepa ndi anthu ochuluka kwambiri amene apanga zizo onse akuyenera atutidwe nde ku- ku- ku- kuti musavutekenso omwewo amene mwagwirawo ndi amene akuyenera azifinyidwa amenewo kuwafinyafinya fyafyafya tiye fotokoza nzako ina ndani apa panalibe ndani azitchulana for akudziwana amene amamenya akudziwana mmudzimo pamenepoto uyuso anamenya nawo uyu nde anamenya kwambiri kuposaso ine Adziwana onsewo akuyenera nde kutino onse atoleledwe onse akayankhe mlandu kungozizi kungozilekelera izizi ndikukuuzani zipanga nde kuti transfer kupita nde kuti mujeni mu boma lina kenako tizimvaso boma lachitatu nanga si apa inayamba mboma limodzi kenako nsanje tikukamba za chikwawa kuchoka chikwawa tizapezeka kuti mwina tayamba kumasunthira kaya ndi Blantyre kaya ndi kuti sitikufuna zimenezi zifalikire mu dziko lathu lino tizikhala anthu oyan tizikhala anthu mwamtendere so mukuona kuti zikafalikira chonchi ife tizilepherano kuyenda Chifukwa ndiye kuti muziyenda tosakhudzana ndi munthu. Upezeka zoti wango usayang'ananenso ndi munthu. Wangoyang'anana ndi munthu munthu akukuwa maliseche angawa. Nde anthu ake oduka mituwa. Osakha osakhalanso kuti ayang'ane kuti malisechewo kuti asowa kapena ayi. Ayi nkupezeka zoti atangomenya. Kungomenya kumenya mpakana kupha. Alibe nazo ntchito zonena kuti kapena tipange verify, tiyang'ane, iyayi tisuzumireko, kuti ndi zoona. Ndiye chomwe chikuchitikatu apa, apolisi ndi zoonadi akuona kuti no. anyamula timu ina ya anthu pa anthu amenewawa hmm? amene amangidwawa timu ina api- ayi- ayituta ikupi- akupita nayo ndithu ku chipatala ndekuti cha chikwawa cha boma imene district hospital chikwawa district hospital ndipo timu imeneyi imasung- imasungidwa ku polisi ya Nchalo ayinyamula kumeneko ndi imene imanena kuti ayi ziwalo zathu zatani ayinyamula ikafike ku poli ku chipatala akayiyeze kuti kodi ziwalozi kapena mwina make kapena mwina ujeni ndi zoti oti wasowa mbali inayi kapena mbali inayi ndi imene yasowa kapena zikukhala motani ayi kumene koko kapena mwina kaya ndi julata wasowa mbali inayi mwina angotsala ndi julata mmodzi yekha eti pajatu paja timati julata kuti kapena mwina wangotsala julata mmodzi yekha akafufu akangopeza kuti onse ali bwinobwino ali m'madzi ndipo anthu ambiriwo ndi zonena kuti chani ali bwinobwino amangonama ndithudi mpaka nakupangisa zonena kuti no fans ina yake iluze miyoyo so sad tikamakamba izizetu umatu ukamayenda m'masamba a mchezomu umakumana ndi anthu amene amadziwana ndi fans ija yaphedwa ija kungoyamba mu newspaper yomwe ija ndimakuwerengerani ya naso yana ya ujeni ya daily times mzimayi uja anati anthu akwa Ngabu mwandiphera mwana wanga mukuona anthu amene ajawa zawakhudza ndi kuti mwa personal kwambiri koma kuli anthu ena amene akumalemba m'masamba a mchezomu kunena kuti "Ah, magaye Zoona mwapha cousin wanga chonchi? Ayi mwapha kapena mlamu wanga chonchi? Ndeno mene mwapanga chonchimu mukuganiza bwanji inu sopano? Sopano kodi inu mkazi wakeyo amene amusamale ndani? Ana akewo amene awasamale ndani? Nde mukutipatsa ifeyo chintchito choti tiyambe kusamala what is happening? Ukuona kuti ena akumapatsana ma warning mpakana? Ndazaona wina akulemba zoona akuluakulu ee nonse amene mmakhala ku Nsanje, ku Chikwawa komano ndekuti munachokapo kapena ndinu alendo kuti no em kumene n'kongochokera kwa makolo? Osayerekeza kubwerera ayi, musabwerere kumudzi mukangobwerera akungokuona ngati wachilendo basi takumangopezeka kuti akupha fanzi ina yaphedwayo ndi yonena kuti inangobwera basi kudzacheza basi kungoyelukira kumene kuti ifike mmudzi ikacheze kumudzi koma basi ndikuphedwa nde be careful anthu sopano akuchita mantha no sopano kuti asakafike no kumudzi kwawo chifukwa zonena kuti anthu akumudzi kwawoko ndi ozweta ndi oduka mitu nde akumanena kuti akaswetsera chani ayi anthu amenewawa ndeti ndizoti amangidwe choncho and no mercy akafika ku police ko mupange zoona kuti no apite ndithu pa court mpakana akagamulidwe apite ku ndende and za ku ndendezo tikungoyankhulanso kuti chani anthu amayenera aphedwe that's the only way I think chilungamo chenicheni masikelo adzazibalansa somewhere. These are the scales of just justice somewhere. Tizinenena chilungamo. Ukuku ngati no ngati mukumaikako nde kuti 50 kg, ukunso muyike 50 kg kuti no zibalance bwino bwino kuti uku 50 50 kenako no scale ija ingoyima no pamodzi modzi njii. Osati no mbali ya ukuku zili ngati seesaw uja eti, seesaw uja ipezeke zoti no basi mbali ya uku kuli nde kuti 50 mbali ya uku kuli 10 sizogwirizana. Kupha, ukunso ndekuti kupha. Mukatero ndekuti mukupangitsa scale ija kuti itani izibalansa. Koma mukanena kuti uku kupha, uku iyayi akuti no, akuku akakhale ku ndende ino zaka kaya mwakuti. Sikubalance yayi. Eh? These are guys amene akangodzadzitsa ku ndende kujako, tikakhale nawo ku ndende kuja tiyambenso kumapanga ma plan onena kuti iyayi, tiwadyetsere anthu akundendewa, anthu akuphawa. zimbalangondo zakupha nkhandwe ngati zimenezi ziziti tizivutikanso koma mbizi kuti kusakasaka misonkho yathu ndikumakadyetsera nkhandwe zimenezi no way ma guy tingopereka example apa kunena kuti zomwe timayankhula zimakhala ngati ndi zoduka mutu komano when you listen to it you realize kuti there is sense in this eti tipereke example tili ndi chilombo eti Tili ndi mwina chinguluwe, chilombo china chake chimene chikuzunguza mudzi, okay tingoyerekeza mwina tisatinso chilombo cha nguluwe koma tinene ng'ona mmene zimapangira muja. Tili ndi ng'ona ndiye kuti ikuzunguza no m'mudzi mwathu. Tinganene zonena kuti ayi igwireni ng'onayo ndiye mukaisiye mu ka cage kake ndiye muziidyetsera? Tinganene choncho? What do we do? we get ng'ona ija ndekuti ndikutani ndikuyisowetsa tonse zimene timapanga ndizimenezo anthutu amati akutengeratu enawo ndekuti mikondo ndi mikondo tu kumakhala zikwanje chani mauta ee kumakhala ndekuti kutema kupha ng'ona ija sitingayisize kuti kuyidyetseranso yayi kupanga choncho ndekuti itivulaza tonse now what are we doing titenge ngati no anthu awawa chifukwa ndekuti munthu wakuphayu asiyana chani ndi ng'ona ng'ona iphe awa aphe nde asiyana chani Ng'ona zimene tikuzitengazi zapha, mukuona kuti tikazisiye no ku ndende nazonso pano? Iyayi, zimenezo nazonso ziphedwe that's the only way of bringing justice eti? Anyways, aah, maganizo anu ma guy, mukuiona bwanji? Tikuyankhula kapena mwina we are too radical, tikuyankhula zosokonekera? Akutitu.